Moni ndine Jaki. Mwaswera bwanji? Ndiye nkhani ya lero ikutitengera dziko lachidziwikire. Tikubwerera ku China, East China ku mzinda wa Hangzhou. Nde chifukwa choti dzikoli mukulidziwa ndi zichitochito zake, sizoliranso kukuwuzani kuti Ngati muli ndi nseru ndipo ngati simuchedwa kuipidwa, chonde idumpheni video iyi. Koma ngati muli olimba mtima, gwirani chakumwa ngati chingamweke. Tiyeni ticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Lai Huili. Lai amachokera ku Hangzhou. Amakhala ndi makolo ake. Kumenekoko, makolo ake anali ochitabe bwino, anali ma landlord, amapangisa rent manyumba. kumenekoko nde atasanduka mtsikana Lai uja anapezeka kuti mmodzi mwa ma tenant anali wachinyamata komabe bambo wina dzina lake Zhu Guoli tizingoti Zhu nde Zhu anamusilira Lai uja koma Zhu anali kuti ngakhale amachita rent kumenekoko anali kuti background yake amachokera kovutika kwambiri mamuna osauka kwambiri nde makolo ake A Lai ananena kuti ayi sungayende ndi mamuna osauka ngati ameneyoyoyi. Munthu onena kuti tikumusunga apapa mapeto ake angopezeka kuti afuna adzingokhala ulere pamuzi pano nde ayi. Makolo ake analetseratu kuti sungakwatirane ndi mamuna ameneyo. Nde poti makolo analetsa basi Zhu uja anasamukako anapita kwina kumakapanga zake. Lai ujaso anapitiriza sukulu yake anamaliza anakula kupeza mamuna ndikupanga naye ukwati. Anabereka mwana wamkazi. Pamene mbali ina ija. Zhu anapeza kuti nayenso anakula, anapeza mkazi, anapanga ukwati, anaberekerana mwana wam'muna ndi mkazi wakeyo. Komano Zhu amafuna bizinesi kwambiri pa moyo wake, chabe kuti bizinesi samayitha, samazitsata za bizinesi. Koma amalimbikirabe, chilichonse amafuna azipanga bizinesi. Amati akayamba bizinesi imakanika, akayamba bizinesi imakanika, amangokhalira kutenga ngongole, nkumakhala mu zingongole, basi moyo wake uchoti sizimayenda ayi. Pa dzaka zonsezi anali onena kuti ndi Lai uja sanakumane nde anapeza kuti Zhu uja anali ndi malo amene anayamba kupanga business yomaweta abakha ndikumadyesa abakha aja abakha aja nkumagulisa koma anatenga ngongole zambiri kuti apeze kuti wayamba business imene mpaka anapeza kuti anali anali mu debt anali mu ngongole Atakhala pang'ono anapeza kuti anabampananso ndi Lai uja. Kaya anabampana bwanji? Nkuyamba kumachezerana. Iih kucheza kuja kwabeba mpakana anthu kuiwala zoti paja ii kenako basi tidzikondi takale tija tabwereramonso. Anthu aja nkuyamba kuzemberana. Ndiye anaona kuti anakondana kwambiri mpakana Zhu anamuuza Lai kuti, Ah, ineyo kuyambira kale ndimakukonda ndipo ndinkafuna kukukwatira koma anasokoneza ndi makolo ako koma panopo poti wakula, bwanji tikwatirane koma onsewo anali oti ndiokwatira wina ali ndi mwana winanso ali ndi mwana nde lai anaona kuti nayenso chikondi chinafikapo nde anaona kuti iye wakonda kwambiri zuu nde onse anagwirizana kuti tiyeni tiwauzeni a- mabanja athu akuti tikufuna divorce nde zuu anakamuza mkazi wake kuti afuna divorce lai anakamuza mamuna wake kuti afuna divorce nde onsewo uh, azimuna awo wamkazi onse anakana kunoti ife sitifuna divorce palibe vuto m'banjamo chomwe mufunira divorce ndi chani nde zinali zoti analimbana eh? mamuna wake wa lai amanena kuti ine sindifuna divorce ndipo mkazi wake wa zuu amati inenso sindifuna divorce analimbana mpakana zuu anamveka kuti ata anammenya mpaka mkazi wakeyi kuti ndikuti ndifuna divorce mpakanadi anthu aja zinapezeka kuti nanga akanakakamiza mpaka liti anthu aja ade anapanga divorce. Makolo ake a Lai anayesera kuti ah, inu mpakana mukasiya amuna anu mukabwerere ndi chibwezi chinthu chonoti tinakuletsani ndi kale. Koma a Lai ananena kuti ayi munthu ndinkankonda ndi kale munandisokoneza ndi inu. Nde anapezeka kuti atapanga ma divorce awowo Lai ndi Zuu anapanga ukwati. Khala anu kuti wina nzache wa Lai nzake wa Zuu anamufunsa kuti ah, iwe chimene ukusiyira mkazi wako ukakwatira uyu wakalekale ndi chani? Nde ati Zuu anayankha kuti, Iii uyuyu bola ali ndi tindalama azindithandiza ngongole zangazi. Yankho lake linali limenelo anthu aja nkumapitiriza. Anakhala pa banja mpakana Zuu ndi Lai anaberekerana mwana wamkazi. Kumakhala koma a Zuu sizimayendabe. Amapitirizabe kuti ayesere timabizinesi iti ndi iti sizimayenda. Nde zikamamvuta choncho amapita kwa Lai uja kuti, Lai tandibwereke ndalama Nde Lai amakana amati ah, ndikubwerekeni ndama inuyo business yanu nthawi yonse mmapanga bwanji kuti muzidalira ine ifa lai anali olimbikira lai anali olimbikira kwambiri payekha amadziwa kusunga ndalama amadziwa kusamala ndalama kenako anapezeka kuti malo ake a zuu amene amapangira bizinesi yake ya abakha ija boma limafuna ligwiritse ntchito nde linamuza kuti tikupasa ndalama anampasa 168,000 dollars kunena kuti tikugula malo akowo nde iye anagulisadi analandira ndalama zija ndalama zambiri kwabasi 168000 dollars basi a lai ali sipaja mmavutika ndalama ndalama ndizo mwatanizo mwalandirazo atangolandira ndalama a zuutu anapenga nazo koma kunali kuyamba business iyi iyi akuti kuyamba kugula mashare ama stocks ya chani nkumangoluza ndalama mpaka ndalama zonse zinatha koma nayenso lai anali ndi malo ena oti Nayenso Lai anali ndi malo ake onena kuti boma limafuna kugula malowo nde iye analigulitsadi boma malowo. Ndalama zomwe analandira Lai anakagula malo ena kudera lodula nkumanga manyumba awiri ake. Nde Lai akupanga zimenezo anayikapo dzina lake, pamanyumba onse awiri anayikapo dzina lake. sanaikepo dzina la zoo sanamuchita include iye amaona kuti iye walandira ndalama zake wagulitsa malo inenso ndalandira ndalama zanga ndagulitsa malo palibe chifukwa chonena kuti tiphatikizirane nde ati ku china munthu amene waika dzina pa nyumba nyumbayo ndi yake ngati wina dzina kaya muli pa banja ngati winayo dzina lake sanaikepo si nyumba yake nde zuu sizinamusangalatse kuti aa iwe sono ndiwe mkazi wanga chimene ukugulira nyumba ukugulira malo nkuosandiikapo dzina ndi chani nde amapezeka kuti amayambana nkhani imeneyo kuti undiikepo dzina nde lai amakana amati sindikuyenera kuikapo dzina iweyo ndalama zako ukanatha kukagulanso nawe malo nkumangapo nyumba mmene zinamusokonekerera zuu amati akati ayesere kupanga mabizinesi alibe ndalama nkumampempha ndalama lai nde lai amakana kunena kuti eh, kapezeni ntchito mpakana zuu anakapeza ntchito ya udriver amayendetsa magalimoto chani ati amalandira 600 dollars pa mwezi nde iye ati amati akamuona lai uja amapsa mtima kwambiri kuti lai ali ndi ndalama lai amasunga ndalama manyumba ake awiriwo ochita bwino kwambiri zabwinobwino chimene ine ndizivutikira ndi chani samandipasa ndalama koma lai amangopanga zake analibe nazo ntchito amati ine ndimalimbikira palibe zoti ndizikupasa iweyo wonena kuti tonse timalandira zinthu chimodzimodzi nde anapezeka kuti mwana wake wa zuu wakubanja kwina kuja wa mnyamata uja anakula amayenera kukayamba sukulu ku university kwina kwake nde amafunika fees zuu analibe ndalama nde anamuuza lai kuti ndipase ndalama ndimulipirire mwana wanga fees nde anamuuza imeneyo ndi responsibility ya inu ndi akazi anu akale sizikundikhuza kenako anamuuza onena kuti akufunika nyumba dera lomwe amaphunzira mwana wake wa zuuyo linali dera lomwe kunali nyumba ya, ya lai nde ananena kuti nyumba imodzi umpase mwana wanga azikhalamo nde lai ananena kuti aa ah, ah, mawu moti ndizipangisa renti nyumba ndimpase mwana wanu azikhalamo izo musova inuyo ndi akazi anu akale za mwana wanu si responsibility yanga basi anthu aja nkumatani kumakhala kenako mwana wawo wamkazi wa Zuu ndi Lai uja anafika amakwanisa zaka 11 mu July chaka cha 2020 anapezeka kuti ananyamuka tsiku limenelo anapita kuchipatala kaya wina amadwala dzino anapitira limodzi Lai ndi Zuu ndi mwanawo atachoka kuchipatala kuja anasiyana Zuu anapita kunyumba. Lai anatengana ndi mwana uja anapita kukagula mabaluni ma birthday cake chani kuti mwana akwanisa zaka 11 kenako anabwerera kunyumba. Mmene amabwerera kunyumba cha kumadzulo anapanga celebrate madzulo birthday kenako Zuu anapangira mkaka anathirira onse awiri mkaka mumatambula mwana ndi mayi ake kuti imwani mkaka tisanakagone anthu ajadi anamwa mkaka. anapita kukagona. Kunacha mwana wake wa Lai wamkulu wa kubanja kwina kucha mtsikana anayamba kudabwa kuti mayi anga monse ndayambira kuwayimbira lero lonse sakundiyankha mayi anga amayankha nthawi yomweyo akapanda kuyankha amakupanga amakuyimbiranso kuchita callback zikutheka bwanji nde mmene pamatha 24 hours anawuzana ndi khazini wake anakanena ku polisi kuti mayi anga sakuyankha foni china chake sichili right apolisi anabwera kuzafunsa kumfunsa zuu akuti ah, anabwera tinapita kunena mmene ayendera tsiku lonse kuti wafika tachita celebrate happy birthday ndi mwana tonse takagona koma amene ndimadzuka ndapeza kuti kulibe ndi sindikudziwa kuti kaya wandithawa kaya wapita kuti ndikumuimbira foni yake foni yake sonso anayisiya m'nyumba mommuno apolisi ah, apolisi nde kunali chinali chinkhani apolisi kusaka pena paliponse osampeza nde chinadabwisa kwambiri china nʼnena kuti malo onse kunali ma cctv konse konse kunali ma cctv koma cctv ma cctv anangomujambula akulowa mu apartment yawo ndi mwana koma sanamuonesa akutuluka pamenepo mpamene panagona nkhani kuti ah, tsono munthuyo akulowa mnyumba tamuona bwanji sanatuluke ngati akuti wathawa usiku kaya watani sakutuluka bwanji nde zuu kunali kulira kudandaula mpakana anapita pa tv kuchita ofa kuti yayi amene atatiuze kumene kuli mkazi wanga ndimpasa 14000 dollars mwanayu sindingathe kulera ndekha chonde chonde abwere apezeke pamenepa akuchita kumadandaula koma apolisi anachita anayang'ana ma cctv 6000 hours akuyang'ana kuti kapena wapita kuti panalibe pena paliponse pamene anamuona ndi anayamba kuyang'ana m'manyumba mwa anthu tsopano manebazi onse apamenepo kumalowera m'manyumba kutsegula makabati akuti kusegula mafriji ndibwerezenso kutsegula mafriji kuti ku China kokha kumene angamamuyang'ane munthu mu friji koma tiye nayoni anayang'ana m'mafriji paliponse munthu osantani osampeza kufunsa anthu kuti palibe china chilichonse chodabwitsa chomwe mwadziwa akuti palibe aliyense amene anapezapo chodabwitsa kenako neba wina anayimba foni ku polisi after 18 days anthu atatopa ndi kusaka kunena kuti ine chodabwisa chomwe ndikudziwa ndi chimodzi chokha kunena kuti usiku umenewo wa tsiku limene anasowa munthu uyu sitinagone chifukwa chonena kuti mmwamba mu apatimenti mwawomo munthu amaflasha toilet anaflasha toilet usiku wonse imangoti wagejemula kena kwagejemulaso kena kwageje mpaka tinadzuka kuti kodi akutani mmwambamo mangoflasha toilet usiku wonse apolisi ah flasha toilet usiku wonse Kenako anapita ku kampani ya madzi kukafunsa kuti kodi madzi anagwiritsidwa ntchito pa tsiku ilili ndi ambiri bwanji. Ndanena kuti madzi anadabwitsa chifukwa choti usiku woti anthu amakhala kuti agona mu apartment iyi madzi amene anapeza kuti agwiritsidwa ntchito atayika ndi 2 tons ya madzi akuti ah, oh, ena ati kumagejemulidwa usiku wonse ndi akuti madzi 2 tons anthu anayamba kuganiza kuti chingakhala kuti chachitika nchani ndi anabweretsa dzimatanki kuti dziyang'ane ma septic pipe ma septic tank nditanthauze kuti kumene kumapita suweji dza mchimbudzi ayang'ane dzimbudzi ndi anapopa dzimbudzi zija mchichewa ndinene kuti anapopa mabi mapaipi mapaipi mapaipi onse kuti okay 18 days yadutsayi ndi yawo ndikutenga mabi aja ndikutumiza mmalabu kunena kuti muyeze kuti muli chani mwina fa munthu sa- sakudziwika kuti walowera kuti malabu anakayeza mabi aja anapeza kuti mukusonyeza kuti nzosakanikirana ndi munthu muli, muli nyama nyama ya munthu mumabimu mu suwejimu ndi anamtenga mwana wa, wa layi uja nkumuyeza dna ndikuyeza tishu imene anapeza dzimatishu zili mmabimu anapeza kuti ndi mayi ake asakanikirana m'mabi m'mapaipi anthu aa ah, ah, zatheka bwanji kufufuzanso kuonetsetsa anaona mbambo uja ma cctv aja ananyamula ngati mabini akutaya mabini muja anali mafupa okhaokha anawagwira uyu anawamanga atawamanga kuti ndi iweyo amene wampanga chipongwe mkazi wako wapezeka bwanji msuweji anthu akunena kuti umaflasha usiku wonse umaflasha chani atampanikiza mpamene amaulula kunena kuti a ineyo munthu naye naye graji kuyambira kale kale nde mene anabwera ndinatopa naye nkhani za ndalama komanso ndinali naye chifukwa kuyambira kale kale tili pa chibwezi kale kale koma sanachitchule kuti chifukwa chonchani anapezeka kuti anafotokoza kuti atabwera ndi mwana uja anachita happy birthday mwana kudya keke ndi anawapatsa maglasi a mkaka aja kuti amwe mkaka tsono mumkakamo akuti anathiramo mankhwala ma sleeping pill kuti anthu akangomwa agona ndi anagona tulo mwananso anampatsa nawo kuti asamve zichitike usiku mwana anagoneratu flat amayi akenso kugona tulo flat ndi atagona tulo anawamata ndi duct tape pakamwapa ndikwa ndikuwapanga safoketi nditero anawakhika mpaka mayi ati anayesera anadzidzimuka mkati mokhikidwa koma anabanikiza mpaka ana- anamwalira atamwalira anatenga kupita nawo ku toilet pambali pa toilet ndikumawacheka ndikuwayika mu chi meat grinder akuchita grind anyenyeka nkuponya mtoileti ndikuflasha choncho usiku wonse anakhalira kumpanga choncho mpaka munthu kusala mafupa okhaokha anamuflasha mtoileti zoopsatu ndiye bamboyu atapita ku khoti anachitidwa sentence to death ku china paja sachedwa ayi ndi diso kulipa ku diso anamuchita sentence to death munthu uja anachita apilu zoo uja kunena kuti ineyo mutu wanga sumayenda ndinali okhumudwa kwambiri mkazi wanga ama- amandinyazitsa samandithandiza ayi samanditere sama ndanena kuti ayi umachita kupanga ma interview bwino bwino kumayankhula bwino bwino kumanama bwino bwino nde palibepo misala anapanga uphold high court kunena kuti ayi aphedwe ndithu nde zoo anaphedwa mu 2021 ya zoo inathera pamenepo eno zomwe zinachitika after pamenepo zodabwisa nzote anthu ogulisa ma meat grinder zonyenyera nyama ku china ma advert awo anasintha ma advert aja nkukhala omanena kuti tikugulisa meat grinder nzofunikira kwambiri mwina simunganeneretu mwina chaka chamawa ngati muli abatchala mukhoza zakwatira nde simungadziwiretu kuti muzayifuna liti kuti mwina mkazi wanu azakubhowani siku lina lake nde njira yake ndi yomweyi chochitira grind ndi chomwechi ma advert kumakhala otero mpakana boma kulowererapo mpakana kunena kuti tikumangani nonse amene mukuyankhula zoyipa ngati zimezi chifukwa munthu paphedwa munthu ndipo njira yochitisa mantha yonyasa ngati imeneyoyo inuyo muzichitira advertise katundu wanu kumanena kuti simunganeneretu kuti meat grinder mungazayifune liti mwina mkazi wanu azakubhowani sizoona zimenezo mpakana zinachitidwa kondemu kunena kuti anthu inuyo simuli siriyasi mpakana ananena kuti wina akangonenanso zimenezo timmanga mpakana anthu anasiya kumagula ma meat grinder m'manyumba mwawo kuopa kuti akagula meat grinder anthu adzaona ngati kuti chilipo chomwe afuna kumpanga munthu nkhani za ku china ndilibe nazo mawu zochitika zake zolinganalingana chonchi zikomo kwambiri